one ndine chake ndiye tikambe za nkhondo usa ndi israel yamiza warship ya iran mu indian ocean ndiyoti inali mbali ya ku sri lanka akuti mwamwalira anthu 87 pamene anthu 37 apulumuka iran ikupitirizabe kuponya mabomba ku israel eti a usa akumanena kuti amalizisa fleet yonse ya Iran ndege zawo ma ship awo chani chani koma Iran ndi yaikulu kwambiri ili ndi zida zambiri kwambiri akhoza kukhala kuti amaliza zina zake pena pake koma sikuti ndiye kuti zatheratu otherwise bwezi atachita surrender nkhondo itatha koma nkhondo ikutani ikupitilira Israel nayonso ikulakasha osati masewera ikuwamenya a Iran akugendana ndi ma missiles komanso akumenya kwambiri ku Lebanon, Lebanon nde ikuvulala kwambiri chifukwa cha Hezbollah, nanga si Hezbollah inajoina nawo nkhondo mbali ya Iran, kunena kuti chifukwa choti akuti anapha Ayatollah nde akuti nafenso tikutani, tikubweza, anayamba kuponya ma missile ku Israel, nde Israel no yamenya kwambiri ku Lebanon, sakungoponya ma missile chabe, apitako ma soldiers on the ground. and ayambano kutengako ka territory eti nde anthu ambiri aku Lebanon ayamba kuthawa akuti pafupifupi anthu 30,000 ku Lebanon akuthawa akuthawira ku Syria koma ku Syria konso nkonena kutiso kuli nkhondo you see mbali inayi Spain inapemphedwa kunena kuti ipereke ma base ake ku usa a usa atani agwiritse ntchito kuchita strike ku Iran koma president wa ku Spain wanena kuti no sakuvomera, nkhondoyi ndi ya illegal, its against international law sakulowerera nawo nde anauza a usa kuti achose ndege zawo nde Trump wakwiya nazo kwabasi mpaka wanena kuti ayi asiya ma trade deals onse ndi Spain chani chani koma zosatheka kusiya ma trade deals ndi Spain because Spain ili mu Europe, EU. Usa imachita deal ndi EU yonse as a whole osati separate countries nde adzipangabe trade indirectly koma ndi zimenezo. Akakhala UK prime minister nayenso wakana kuti alowelere nawo ma strike against Iran akuti akayang'ana chilamulo sakuona zifukwa zokwanira kuti apange choncho nde Trump so wakwiya nayenso kunena kuti chifukwa chani sakuwathandiza pa nthawi yomwe anawayitana ndi okhumudwa nawo koma so far maiko ngati Germany atani ali mbali ya Trump akuti awathandiza pamene akufunika kutani kuwathandiza ndi maiko ena ngati Australia so pakukhala ngati kuti even mma alliances yawo muli ka division sakumvana bwinobwino mbali inayi akuti akufuna achite raise ma Kurds anthu amene ali mtundu wina umene uli ku Iran kunena kuti apangitse kuti kukhale ngati kuti kwayamba revolution kaya ngati kuti aukire boma kuti kukhale no nkhondo ya pachiweniweni ku Iran komweko chifukwa choti mmene anapha Ayatollah amayembekezera kuti dziko lino liukira nkulanda chani nkulanda boma nkuchita nkugwetsa state, Islamic State, koma instead kukhala ngati kuti anthu anatutumuka kuti hii atiphera Ayatollah, anthu aja nkukwiya. Sizinayende mmene zinachitidwira plan apopo eti panakhala ngati pafoila and you know alengeza kuti ma soldiers a usa amene amwalira akwana 6 ngakhale aku Iran akupanga dispute namba imeneyo akuti iyayi ndi ambiri nambayo siyoona. nde back and forth akadatanibe akadapitirirabe sipakusonyeza kunena kuti pakubwera diplomacy ngakhale maiko ngati Turkey akupempha kunena kuti ayi pakhale mtendere tiyeni tipange zonena kuti pakhale mtendere nde zioneka kunena kuti zipita kuti kuti nkhondo itha msangamsanga kapena ipitirira. chifukwa its becoming so expensive especially chifukwa cha strait of hormuz pamene anena kuti mashipi asadutsenso mafuta akukwera. Ma analyst akunena kuti nkhondoyi ikupanga cost usa 1 billion dollars per day nde ndi ndalama zambiri if you can think of it eti plus malo amene mafuta sakudutsanso komanso kukumveka a iran akupanga claim kunena kuti apanga strike oil tanker ya usa. eti koma ikunena zimenezo ndi Iran nde poti mbali iyi imati ikamanena zinthu mbali inayi ikutsutsa nde pena chenicheni chikumachedwa kuti chitani chitulukire china chonena kuti ku Cyprus military base ya Britain kunatumizidwa drone eti nde anthu poyamba amaona ngati kuti yatumiza ndi Iran komano ataipanga inspect atachita check UK yapanga confirm kuti drone iyo siikuchokera ku Iran nde sizikudziwika kuti ndi ndani amaponya drone iyo ku base ya UK ngati kuti almost like kufuna kupangisa kuti zioneke ngati yaponya ndi Iran nde UK ipange react koma amene waponya sakudziwika. Akuti missile ina inaponyedwa imapita ku Turkey nde ili mu njira a NATO ayigwetsa. Anakwiya a NATO wo koma sanapange invoke article 5 yotanthauza kuti maiko onse a NATO alowerere. Ku house senate ya usa anali akupanga vote kuti aone kuti nkhani ipite ku Congress kuti Trump apitirize nkhondo kapena asiye kuti amuchepetsere mphamvu zoti amusiyise nkhondo. Koma Senate House yapanga voti kunena kuti Trump apitirize kutani ndi nkhondo yake. Nde for now nkhondoyi ipitirira mpakana pamene patakhalire ceasefire koma Senate House ya USA yavota kunena kuti ipitirire. Nde bomba lina lakaphulika ku Azerbaijan airport. Akunena a Azerbaijan akunena kuti yaponya ndi Iran yavulaza anthu 4 koma Iran yanenetsa kunena kuti si iwo ayi sanaponyeko ma missile ena aliwonse ku Azerbaijan. Tsono vuto lake ndiloti maiko ngati amenewo akapezeka kuti akunena kuti mwatiphulitsa nafenso tikujoina nkhondo ija. Nkhondo ija ipezeka kuti ikutani ikukula no maiko ambirimbiri akupanga join. Pamene usa yanena kuti idziperekeza ma tankers amafuta amene afuna kudutsa pa Strait of Hormuz, ati zikusonyeza kuti ku Iran akusunthasuntha zinthu, zida zawo za military zikuyandikira kumeneno kuli Strait of Hormuz kuja, kukhala ngati kuti akukonzekera confrontation ina iliyonse kuti aliyense ataduseyo azimuphulisa nde ndizoopsa zingochita escalate sizikutsika ayi sizikutha ayi after kumizidwa kwa ship yawo ku sri lanka iran achita warn usa kuti ayikhaulisa a usa anena kuti iwo sanati sanayambe nkomwe akayamba iran idziwanso nde mitengo ya mafuta ikuoneka kuti ikukwera ndipo ikwera kwambiri ziyipisisa ngati nkhondo siyitha koma so far ma update ndi amenewo zikomo kwambiri.